kulephera kwa asilikali a ukraine pa counter offensive imene amachita kwabwesa kusagwirizana akuluakulu ena akufuna nkhondo imeneyi ithesedwe iwowo akuona kuti ukraine singawine nkhondo ndipo akufuna pachitike zokambirana komabe president zelensky pamodzi ndi mkulu wa nkhondo general valery zaluzhnyi atsutsa zimenezi ndipo alonjeza kuti apitiriza nkhondo kufikira russia itagonjetsedwa palinso debate yayikulu pakati pa anthu wamba mdzikolo ambiri ndi okhumudwa chifukwa cha mabodza amene akumauzidwa okhudza nkhondo mwachitsanzo asilikali amene aphedwa miyezi iwiri yapitayi ndi ochuluka more than 30000 koma aboma akamalengeza mafiga pa wailesi akumanama malingana ndi kafukufuku amene anachitika ku ukraine anthu ambiri akufuna nkhondo imeneyi ithe tikunena pano counter offensive ikupitirira komabe palibe chimene chikusintha america inatumiza madrone ovuta kwambiri posachedwapa koma palibe chimene chasintha russia ikulamulirabe madera onse amene analanda dr colin kahl mmodzi wa akuluakulu a pentagon anauza atolankhani ponena kuti a ukraine sizikuwayendera pa ground ngakhale nato ikuwononga mabiliyoni ambirimbiri kugulira zida za nkhondo mkulu ameneyu dr colin kahl ndi mmodzi wa akuluakulu a boma ku america ndi anauza atolankhani dzana ponena kuti ukraine sizikuwayendera pa ground ngakhale nato ikuwononga ndalama zambirimbiri komanso kumagula zida zapamwamba russia ikuonekabe kuti ikulamulira pa groundpo alandabe maregion 5 ndi kumawalamulira posachedwapa ku america kunachitika chisankho chomva maganizo a anthu pa nkhani yokhudza ukraine 55 ya anthu amenewa akufuna kuti america ilekeretu kuthandiza ukraine mwa zina anthu aku america akunena kuti tayesesa tawathandiza ukraine kwa chaka choposa chimodzi tawapasa ndalama zambirimbiri komanso zida za nkhondo zapamwamba koma zikuoneka kuti sakugonjetsa russia russia yawalanda malo anayesesa kupanga counter offensive komabe alephera kutenga malo amenewa ndiye 55 ya anthu amenewa akunena kuti america isiye kuthandiza ukraine chifukwa siziphula kanthu mbali nayi asilikali a russia anaonesa zida zambiri za nkhondo zochokera ku nato zimene analanda kwa asilikali a ukraine mwa zina mwa zida zimenezi panali ma leopard tank ma himars ma challenger tank mabomba abrams tank ma drone ndi zinthu zina zambiri polankhula pa mwambo umenewu nduna yoona za chitetezo sergei shoigu anayankhula kuti these western weapons are useless that cannot fit the quality of russian weapons pachichewa amatanthauza kuti zida za nato ndi zopanda mphamvu ndipo sizingafanane ndi quality ya zida za russia tikunena pano president joe biden wapempha maiko a nato kunena kuti ayambe kutumiza ma f-16 fighter jet ku ukraine netherland komanso denmark avomereza kuti ndiokonzeka kutero mbali nayi former president wa france nicolas sarkozy wapempha europe kuti ilekeretu kumvera america potengera ndi mawu ake akuti russia ndiyofunikira kwambiri pa chuma cha ku europe popanda russia chuma sichingayende bwino kuderalo komanso popanda europe chuma sichingayende bwino ku russia onsewa amadalirana ndipo pakufunika kupeza njira kuti nkhondo imeneyi ithe tilinso ndi chief of staff wa bungwe la nato mr jensen amalankhula dzana ku norway ndipo ananena kuti ukraine ivomereze ndi kupereka malo onse amene analandidwa m'manja mwa russia potero nkhondo ikhoza kutha komanso ukraine ikhoza kukhala membala wa nato mawu amenewa ndalankhula sine koma advisor wa nato komanso chief of staff mr jensen akuti ukraine ivomereze ndi kupereka 11% of their territory ku russia zimenezi ndi zodabwitsa kwambiri kumva mkulu wa nato chief of staff komanso advisor akuuza ukraine kuti mukuyenera mupereke malo amene mwalandidwa ku russia ndi cholinga choti nkhondo imeneyi ithe zimenezi zinthu zachilendo komabe mbali ina ndi umboni onena kuti nkhondo imeneyi sikuyenda bwino kumbali ya ukraine maiko ambiri ayambapo kukakamiza zelensky kuti avomereze ndi kupanga peace deal ndi russia pa peace deal imeneyi a ukraine adzaluza kherson lugansk zaporizhia komanso donbas region pamenepa ndi pamene pakuvuta kwambiri chifukwa zelensky sakufuna kuti ukraine igawidwe pawiri chimene akufuna russia ikuyenera kusiya malo onse ndi kuchoka ku ukraine komabe vladimir putin wanenetsa kuti sangasiye malo amenewa chifukwa ndi mbali imodzi ya dziko la russia ngakhale tikunena pano marijoni onse amene ndatchulawa lugansk kherson donbas komanso zaporizhia amagwiritsa ntchito ndalama ya ku russia rubo ma mp magavana komanso akuluakulu a boma amachita ripoti kwa vladimir putin osati kwa zelenski ndiyebe ngakhale zelenski akufuna kuti malo amenewa russia isiye ndikubwerera kwawo ndipovuta kwambiri chifukwa ayamba kale kulamulira tikapita ku niger chipwirikiti chafika pa mwana wakana phala bungwe la ecowas likuchita zokambirana ku ghana kuti aone mmene angachitire pa nkhani imeneyi poyambirira anaopseza kuti akufuna kuyambisa nkhondo ndiye sitikudziwa kuti panopa atiuza zotani akamaliza zokambirana zawozo nayonso african union inali ndi miting'i masiku 4 apitawa ku ethiopia iwowa akutsutsana ndi ganizo la ecowas lofuna kuyambisa nkhondo ku niger tikukumbukira poyambirira penipeni african union inavomereza zofuna kuyambisa nkhondo ku niger koma atachita miting'i pa 14 august ku addis ababa anagwirizana kuti that is not the best solution ndipo akutsutsana nazo mbali inayi maiko a mali burkina faso komanso guinea akusapotabe niger dzulodzulo lomweli mtsogoleri wa mali anachita zokambirana ndi vladimir putin zokambirana zimenezi zinali za pa telefoni anamuyimbirapo vladimir putin ndikumakambirana nkhani yokhudza niger monga tikudziwa kuti zigawenga za wagner zambiri zimapezeka ku mali dziko limeneli linapanga malire ndi niger bungwe la ecowas likulandira sapoti kuchokera ku neto ndiye akangoyambisa nkhondo imeneyi ndi zachidziwikire kuti ikhala nkhondo pakati pa russia ndi nato african union yaona kale zimenezi ndipo yanenetsa kuti military intervention singathetse mavuto mdziko la niger pali chiopsezo chonena kuti wagner group ikhoza kumenyana ndi asilikali a france ku niger chifukwa chimene chikuchitika pamenepa russia ikugwiritsa ntchito maiko a burkina faso guinea komanso mali nato ikugwiritsa ntchito ecowas african union yatutumuka ndipo asiya kutenga mbali ndi mmene zikuonekera papa nkhondo imeneyi ikayambika asilikali a wagner ambiri ali ku burkina faso komanso mali ndiye ikayambika nkhondo ku niger amene alowa ku niger kukamenyana ndi asirikali a france komanso ecowas ikhala nkhondo yovuta kwambiri imeneyi palinso mphekesera imene yamveka yonena kuti vladimir putin watumiza zida za nkhondo zambiri ku burkina faso burkina faso inapanga malirenso ndi niger ndiye zikhala zosavuta kuti zida zimenezi zizilowa ku niger ndi kumenyana ndi asirikali a ecowas kuyambira mawa pa 19 august asilikali a niger ayamba kulemba ntchito achinyamata onse ngati asilikali iwowa akupempha anthu onse amene afika zaka 18 kupita kutsogolo kuti akalembetse ndi kulowa usilikali ndiye bungwe la ecowas likayambitsa nkhondo anthu amenewa adzapatsidwa zida za nkhondo ndi kulimbana nawo mwachidule chiganizo chonse cha bungwe la ecowas chidziwika lero akangomaliza meeting yawo ku ghana kodi ayambitsa nkhondo ku niger kapena adikira kaye ndi kupitiriza zokambirana let us wait and see